Ndiye zinachitikanso pena, anyamata awiri tsopano, amasuta chamba koma pansi pa mtengo. Mtengo unali wa mango, ndiye mu mtengo ndithu munali mango yambirimbiri, mango ambirimbiri. Ndiye akusuta, akupepetemba ndiye mumadziwa anyamata kuti akusuta chamba, akasuta chamba amasintha voice, mawu awo samayankhula ngati mmene inu ndi ine timalankhulira, amalankhula mosiyana kwambiri. anayamba kuyankhulana ngati akubanika mawuwa kuti atuluke akubanika kwambiri akuti ablas inu mukuona bwanji dzikoli mmene likuyendera alaine sanabe ndikuuze zoona ase mapurezidentiwa si anthu achitukuko ndizakadako koma iwe ukamanena kuti sachitukuko ukutanthauza chani anachine ndikuuze zoona chimene ndikutanthauza ndi choti akanakhala ndi anthu achitukuko bwezi ataika maambulera mmwambamu kuti ife tisamatani tisamanyowe alayo ndi wachamba kwedi ndiye akusuta chonchija mmodzi anayang'ana mumtengo wa mango atayang'ana an- anazaona mango lakupsa akumuuza nzake ase

Anali kale ku chisiteko kuyang'ana kuyang'ana wabwera. Iye ali mumtengomo muja kudikira kuti munthu akwere mtengo atchole. Akuzati ase takayang'ana ndi kulibe lwana mbeti tana ase. Ali okay takabwereke makwerero. Munthu ali mumtengomo kale. Anapita kukabwereka makwerero ndi kubwera. Ali ase makwerero kulibenso. Ali nani nani. Ali ingotsika titolere miyala tigende. Munthu mango lili mmanja. Fodya wamkulu. Nthawi zambiri anthu akasuta fodya amene uja amasintha maganizo. Munthu winanso anasuta chamba. Fodyatu wamkulu anaimitsa chitruck choti chapachira fetereza wambirimbiri, chitrucktu choti chadzadza. Basi kuchiimitsa bwinobwino pa, pa, pa, pa chitruck chaima wuuuu, wadzathamanga di, di, di, di, ndi kukwera pamwamba pa chani, pa chitruck paja. Akudzamufunsa driver, ali sorry etu a driver, a driver.

S- nayenso zakumva kanthu zopweteka anasutanso chamba winanso anafika kwa landlord wake kukagogodera mwina almost to, to 5 pa pa pa pa chitseko alandlord sakuvomera watola mwala pa pa Ih, alandlord adzuka mopsya mtima akumenya chitseko chonchoyo ndi ndani

Ah, koma khadi iyo tujo siyo siyofunika panja ya. Siyofunika nyumba. Iwe mpaka na nyumba kana kanduloja. Iyi tuite tango vese sadi tingolowa. Ana msoke lowa. Alowa nyumba. Analowa nyumba kwa uza uje. Ako baso uziwa jani.

Kambani tsopano nkhani yake. Sorry alandilodi. Ine kubweraku kulawirira konseku ndimafuna ndidzafunse kuti kodi lero date ndi chani? Ali lero date ndi 14. Ali chabwino. Nkhani yake ndi imene ndimafuna cholinga ndikadziwa date iyo cholinga ndizisungira

m'bale winanso anasuta fodya yemwe amayendetsa ma minibus basi ife timapita kuzomba ya ya a- itanira itanira itanira kuja yadzadza tauyamba ulendo tikupita kuzomba tikupita cha kuzomba anangomuuza anzake ase kuli a traffic ndi kuboma ndiye anachipachira fofo liboma kuwasakugila pamapanga Ala khani palibe ndi chamba ndi chamba ali sakatigwire ndine kasewu wina anangotembenuza galimoto uyo wata kasewu wa mulanje tikufika ku mulanje tikuti "Ah, tsono se mesa tipite ku zomba ali bora ine ndaku ndakuyendesani tafika mutakusika foja wamkulu ndi anyamata awiri amasuta sofoja amene mpepete koma awa anali ana sukulu amasuta fodya mphepete mwa tani mwa madzi asutasuta asweka maso piriwiri kenako aliyense afuna azitani azipita kwawo anasazikana koma asanasazikana anayamba kayafunsana akufunsa kuti kodi bale iweyo utati watola 1 biliyoni ungapange nayo chani ase Zaka- ase ine kuti ndaitola 1 biliyoni ndikuuza zona sindingapange nayo kanthu

Aliyeni panopa kuti nkhope imene inayiona kuti eh, si achilendo nkhope kwenikweni maso mwangamo fodya wampereka nde anyamata enaso anali ana asukulu koma amaphunzira kuti asute chamba nde akafuna kusuta chamba amapita ku phiri kukasuta nde mudziwa mphiri muja mulungu ndiopsa kwambiri anasanjikiza miyala mwa mwa ukadaulo moti palibe mmisiriso angasanjikize miyala ngati mmene anapangira mulungu nde ana- kunali miyala ina yosanjikizana ndi kunali chimphanga Mkatimu chimphanga chachikulu ngati nyumba koma apapa pa polowera apa panali kakhomo kakang'ono poti akamalowa kumphangako amawerama chonchi nde polowa onse awerama alowa papapa bwinobwino chi line analipo anyamata 9 ka ka alowa akafika mkati muja basi akhalakhala chi round apichira chibaba cha fodya ngati pamenepapa.

basi bora iwo uzizitenga kusukulu akuzana zimene zija kenaka asweka maso bwelo onse fati wachamba matha magona masamba onse maso bwelo amaliza ali guys apapa chasala ndi chani ali papo kamuti atenga papo kamu onse atafuna zili bho ali tizibanduka ali tiyeni tizipitanitu nanga kenako akuti azituluka ali oh guys ndayiwala paja tu pali mwala apa ndofunika kuwerama ali indedi guys aliyense awerame nde anawerama mwachigulugulu akutuluka ka Ka, ka, akutuluka mmene momo. Akutuluka. Anamaliza onse kutuluka 9, koma sanawelamuke ataumaliza mwala uja. Amangopitabe chifukwa cha chamba. Mpakana munsewu wa tala, ka. Kumangoyendabe choncho. Anthu akafunsa ali bwanji sono akuluakulu mukuwerama? Ali kutunda ku mwala. Mwala basi ndipo pa mwala. Basi mwala. Mangotero mpaka na kunyumba. Anayenda atasuta chamba chomwecho.

ndizakwatira mkazi wa mabere awiri ndikukuuzani ndi zoona mkazi wa mabere awiri oti iyeyo adzakhale ndi miyendo iwirinso ikuluikulu akusuta ali chifukwa chani ali umadziwa mkazi akhale wa mabere awiri limodzi amayamwa mwa- mwana limodzi amayamwa mwamunayo akusuta ndiye nzake ase mwayamba kusuta liche ndikale Tigwiritsenkoni pang'onotu nafenso tiufire. Ayi iwe tikupatsa ikafika pa Zomba bwanji kodi? Kodi asogwa mati utipatse ikafika pa Zomba ndi minibasi? Ala iwe tangomvetsetsa iwe tikupatsa ikafika pa zomba. Akusuta sakusamala za munthu. Kwekwe. ase tigwiritsenkoni iwe ndikuti ndikupatsa ikafika pa Zomba ndi azakanada kuli eh, amwene wachamba chabweneka kumvetsa ngati akuti atipatsa ikafika pa Zomba ngati kuti ndi galimoto kapena ndi minibus akutanthauza chani iwe ndikuti ndikupatsa ikafika pa Zomba iwe kena wazakalamuso ase ukamati ifi- i- i- utipatsa ikafika pa Zomba ukutanthauza chani alo zoona ndi mwina tikusemphana

and mnyamata wina so amasuta chamba amene ndi fodya amene uja fodya wa chamba ndi anapenga naye wapita ku Zomba ku chani mmati kumisala ali ku Zomba kuja basi kenako anaoneka wachira chana amaoneka wachira kenako no a doctor nangasana amaoneka kuti munthu uyu wachira bobo adayi inuyo basi mwachira tikakusiyeni kwanu ati tathokoza kwambiri a doctor tathokoza mawa lake nde anamtenga pa, pa ambulance kuti akamusiye amakhala ku Ndirande Nde chongofika mu Ndirande ine pah! Atangoona chinyumba chokongola kwambiri beautiful house akuti a doctor den ya ineyotu ndi iyi. Inu mukunena zoona muli ndi nyumba yokongola kwambiri ngati imeneyi? Ati ndikukuuzani a doctor nyumba yanga ndi imeneyi. Ah, zoonadi a a akulu nyumba yanu ndi iyi ati ndikuuzani tilowe kumpandaku basi. Ati okay tisanalowe tiyeni tiime nde pambalipa ticheze. zikomo kwambiri a doctor nde iye anayima nde pambali yamba kucheza yamba kucheza yamba kucheza ali ngati mocheza kumpanda kunatuluka mwana wang'ono atavala bwinobwino ndithu ati atcha akuuza a doctor a doctor mwakaoneka mwana akatuluka pa getipo akuti ee ndamuona mwana amene ndi wa ineyo nena zona ndikuuzani mwana wanga ameneyo ndithu muli ndi ndi mwana wokongola ati ndikuuzani a doctor kenako akucheza akucheza kumpanda kuja kunatulukanso amayi ati a doctor mwaona amayi atuluka pa getiwo ali ndaona amenewotu ndi akazanga akazanu ndi awo ali ndikuuzani a doctor ii nde muli ndi mkazi wokongolatu ndikuuzani a doctor akucheza akucheza kunatuluka ujeni kumpanda kucha nzibambo atatchena bambo manaja akuti a doctor mwaona bambo atuluka kumpandawo ali ndaona kutile pamenewo ndineyo ndikupita ku ntchito Adokota ali, "Eh, ndinu kupita ku ntchito ali ndikuuzana dokota sanachira tiyenaeniso kuzomba anabwereranso kuzombaso kansungeni mubayeni ndi majakisoni mankhwala mamandani mazaza zambirimbiri mene amapangira ndikuchomana kenako ali ngati momuthandiza amaonekanso kuti wachira komabe ah, pena pake zimaoneka kuti munthu yakungaza amapanga zosokonekera ndi anazangothawano munthu uja fa nambala ya dokta amaidziwa wathawa kumene kuchako wafika kundirandi anaimbira dokta gringri gringri foni yalira a dokta ayankha Hello? Ndikuyankhula ndi ndani ali ah, okay musafunse kuti muyankhula ndi ndani koma choyamba a doctor mulibe munthu wina wake wamisala amene amakhala mu rumu yakuti yakuti yakuti ali ee tili naye ali okay zingatheke kuti mupite ku rumuko mukaone kuti aliko kapena kulibe ali ee nditha kupita adokotala anapita kukaona ku lumu akupeza munthu kulibe waimbiranso bwanji munthu amene ndimamunenayo lumu imeneyo aliko kulibe adokota akuti kulibe akuti okay munthu amene amakhala ku lumu imeneyo ndineyo ndathawa nde ndimafuna nditsimikize kuti ndathawa di zedizeni misala munthu wamisala ndovuta Choncho wamisala wina anapezeka kuti maiko anzathu chifukwa maiko anzathu magesi samathima si kwathu kuno ku Malawi wagula filimu ya nyuwani kungoika isanalire magesi phee adzayaka mawa cha m'madzulonso 5 o'clock ukangofikanso kuti uike disc ija azathima adzayakanso mawa 5 koloko ayi maiko anzathu magesi athima magesi kuthima ndetu amakasumira kampani ya magesiyo Ndiye zinachitika kuti kunali pena pake kunali chi transformer chachikulu chimene transformer chimene magesi onse a dziko lonse amagwira pamene popo. Ndiye panali chi mainswitch choti ukangogwetsa chimenecho magesi athima dziko lonse. Ndiye wamisala anakwera pamene popo pa! Akuwauza anthu ati ndikugwetsatu basi ichichi ichi kuti basi magesi atani athime anthu chonde chonde chonde musagwetse anthu afa mzipatala ena ali kukucheni ku theater ena kutani chonde musagwetse chimenecho ali ndikugwetsatu ino anthu ali pa oxygen musagwetse ali ndikuti ndikugwetsatu ndi anavutitsana pamene paja tipanga bwanji wamisalatu amene akuti ok anthu anabwera amfuti army apolisi ali tikuombera ali ndipheni ndibe nazo ntchito bola ine ndigwesa ichichi ine mundipha moyo wanga uchoka komanso ine ndigwesa main switch anthu akuona ndiwamisalatu uyuyu komata ndiye tipange bwanji ali ok kuti mugwire wakuba mmayeneranso kutumiza wakuba tipange bwanji tiyeni tumi- ti- tipezenso wamisala nzache anamsakasaka wamisala ampita naye amuuza nzake ali ase ukumuona nzakoyo ali apapa pali chimenecho chachikulu choti akangogwetsa chimenechocho magesi athima dziko lonse ndiye nzakoyo akukamba zoti afuna athimitse ndithu kuthimitsiratu sungapange nzeru inake kuti iyeyu magesi asathimitse kenako ana- anamu- iye uja wamisala uja anamuuza nzake ase tangosika ali sitingaope ali iwe sika ali sitingaope tikuombera mfuti ali iphani ndibe nazo ntchito ali ok wamisala uja anauza azungu ali guys